I nGrúpa 1 den Chraobh TG4, chuaigh na seaimpíní sraithe Ard Mhacha i mbun gnímh le seaimpíní 2022 an Mhí i mBabhta 1. Tá Tiobraid Árann sa ghrúpa céanna leo. Bhris an scéal le déanaí go mbeidh Ard Mhacha gan a réalt Aimee Mackin don chuid eile den tséasúir de dheasca drochghortú glúine. An éireodh lena comhimreoirí teacht slán gan í, nó an mbeadh an iomarca ag an Mhí dóibh? Bhí Conall Máirtín in Ard Mhacha don cheann seo. agus Contae na Mí agus is léir anois balla cosanta ansin geansaithe glasa trasna idir an 45 agus 21 chéad deis tarlú don scór agus ansin teacht isteach agus bhfuil an cruinneas ann agus an chéad scór faighte acu tá go deimhin Leis an cic amach faighte ansin agus déanta go maith i lár na páirce. Ard Mhacha anois agus neart spáis ag oscailt suas agus iad ag teacht fríd. Deis anois fá choinne scóir anois do McConville agus cúl b'fhéidir agus teacht fríd McCoy agus críochnaithe go slachtmhar ag Aoife McCoy ag reachtáil fríd lár na páirce. Neart spáis, 1-2 idir í féin agus McConville agus críochnaithe go slachtmhar. An Mhí foighneach anois agus. Ag iarraidh an spáis agus an doras a oscailt, curtha isteach anois agus, más féidir, ag iarraidh Smith i ndiaidh ruathar iontach a dhéanamh chun tosaigh. Smith agus Smith go fóill leis an liathróid, caite isteach aici agus sin scór iontach agus Smith ag teacht agus ag brú chun tosaigh agus an buntáiste sin a bhéas ag Ard Mhacha ag an darna leath. Cic amach fada agus tá Duggan ansin ábalta sin a léamh, bainte ar ais aici. Agus í ag brú chun tosaigh, O'Shaughnessy agus ag dul amach, chuala sí an scairt, Ó Duggan ag iarraidh an liathróid fháil ar ais agus cuireann sí bróg leis an ceann seo agus láidreacht leis agus scór iontach ag Emma Duggan. Gluaiseacht iontach agus iad ag brú chun tosaigh, más féidir críoch a chur leis. Duggan ag iarraidh seilbh na liathróid fháil arís, pas iontach cliste curtha isteach i dtreo Thynne agus seo curtha isteach agus críochnaithe go slachtmhar. Scór eile a aimsiú anois ón ghluaiseacht seo. Caithfidh Lynch ag teacht fríd agus rogha maith anseo anois do Chiara Smith. An Mhí sona go leor ag fanacht siar agus ag iarraidh brú fríd an lár agus ag iarraidh an liathróid fháil ar ais. Tá Ciara Smith ag brú chun tosaigh, rud amháin ar intinn aici agus déanta go maith agus críochnaithe go slachtmhar ansin thar an trasnán ag Ciara Smith. Agus déarfainn gur sin an taictic atá, an Mhí ag teacht agus ruathar agus Duggan anois, Duggan leis an iarracht, tugtha go maith ansin go dtí Byrne agus sábháil iontach ansin déanta ag Carr agus í ag tumadh chun talaimh ansin. Deis anois arís ag Contae na Mí seo a chur isteach agus thar an trasnán más féidir le Wall sin a dhéanamh agus tús iontach don darna leath anseo. go bhfuil go leor roghanna anseo go taobh eile, sin faighte déanta acu anois agus tá Quigley ag teacht isteach ar an ionsaí, Henderson ann le tacaíocht a thabhairt ach tá Bláithín Mackin ansin fosta agus sin ar dóigh ó Mackin, ah sin scór iontach ó Bhláithín Mackin. Agus tá Coleman ó Chlann Éireann. Agus Ard Mhacha anois ar an ionsaí, ins an coirnéal atá siad agus ag teacht amach as agus deis curtha isteach agus Eve Lavery ag tiontú isteach agus ag críochnú deis glórmhar thar an trasnán agus gluaiseacht iontach rothlú iontach déanta go bhfuil na cosa go fóill aici agus anois an Mhí agus Smyth ag teacht fríd lár na páirce, Farrelly, Farrelly ag iarraidh Duggan aimsiú isteach chuig Duggan anois. leis an iarracht curtha isteach aici agus an ceann seo críochnaithe thar an trasnán ó chos Emma Duggan agus an-scór. Agus caithfidh an Mhí teacht agus sin a bhriseadh síos ó Shaughnessy go Duggan anois. Duggan agus Mulligan ag coinneáil súil uirthi anois. Iarracht ó Cleary teacht isteach an iarracht seo. Ag titim isteach agus ag titim thar an trasnán. Mar atá Niamh Gallogly agus curtha isteach i dtreo Niamh Byrne. Byrne ag rothlú amach agus pas amach do Gallogly. Ins an coirnéal anois an iarracht seo tagtha isteach agus faoi réir agus curtha isteach ag an chúl. Na maoir ag amharc ar a chéile agus an réiteoir ann agus iad ag labhairt lena chéile, an féidir leofa? Taispeántas iontach anois ón Mhí ins an darna leath. Caithfidh an pas seo dul isteach i lámha Duggan. Tá sin faighte. Bainte aici. Duggan ag teacht fríd. Duggan leis an iarracht seo. Duggan agus críochnaithe thar an trasnán ó Emma Duggan. Henderson amach go Mallon. Mallon tá réir faill fan a thuile bhfuil cúl d'Ard Mhacha anseo. Curtha isteach agus cúl den scoith críochnaithe isteach ansin chuig díon na heangaí ansin agus cúl den chéad grád. Ag stop a chur le hArd Mhacha agus go háirithe le Aoife McCoy teacht fríd McCoy agus na sála tugtha do na cosantóirí agus McCoy go fóill seilbh aici McCoy pas iontach tugtha do Coleman, Coleman trasna go Coleman agus an bheirt acusan ag teacht le chéile chun sin a chur thar an trasnán. Stopann sí ag Niamh Reel amach. Téann Mallon don iarracht seo, ag titim ar thaobh na láimhe clé. Lámh leis agus é críochnaithe isteach chuig an eangach arís d'Ard Mhacha, an tríú cúl faighte acu agus sílim gur Niamh Coleman a fuair na lámha leis ansin ag an deireadh. Thart faoin liathróid, thart faoin D anois ag Ard Mhacha ag iarraidh stop a chur le aon scór. Niamh Byrne agus Byrne ag brú fríd. Byrne ag seoladh an iarracht seo isteach, an ceann seo ag titim isteach. Anna Carr, caithfidh sí déileáil leis agus é ag titim isteach thar an trasnán ag an deireadh ón iarracht sin. Anois agus an réiteoir sásta go leor leis an fheadóg deiridh a shéideadh anseo, tá siad ag baint sult as an bua mar sin ag Ard Mhacha, na cúil thar a bheith tábhachtacha sin a fuair siad ins an cluiche seo.